Ndị be anyị ekenekwakwa m unu. Asị m na ana Igbo anyị na-agbazi ghara ghara, ana Igbo na-agbazi ghara ghara. E, a na-ekwu nke mere ọzọ a na-eme a na-ekwu nke mere ọzọ a na-eme nwa dibịa unu fụrụ ebe a kpu okpu mmee mmee because ọ na-abụ onye rụgide arụrụ ana rụgide arụrụ ana ndị na-arụzi arụrụ ana na-abụ okpu mmee mmee ka ha na-ekpu maka a ma na ndị Igbo anyị na-asọpụrụ ndị na-ekpu okpu mmee mmee onye na-arụzi arụrụ ana o je were ya ekpunye ka ị hapụ ịnọkata chee na onye a na-eme ajọ ihe nwa dibịa a ihe a mere n'Enugu steeti na Nkanu East ka ihe a mere o wee bụrụ na nwa dibịa na a sị na ọ nọ n'obodo na-egbusisi ndị obodo na-egbusisi ndị be ha and ọ bụhọkwa o gbuo ọ sị gị mba ị jụọ ya ọ sị gị na o mehọ mana o gbuo o tie aka n'obi sị na ọ nya nwa mere ihe ga-emenụ ya mee na o nweghị ihe na-eme nothing mega ma nwunye nwunye ya na-eti aka n'ana sị na ọ ga-egbusisi ndị niile nọ n'obodo ndị ọbụla na-enye ya nsogbu ọ ga-egbusisi ha nna enụkwa m ụdị ihe nka ka arụrụ ana arụkata arụkata arụkata ndị obodo wee sị mba unu amago n'ihe na-emeziri na a nọzi operation mkpochapụ ndị dibịa ndị arụrụ ana ha wee pụta wee sị mba and a sị na even na o nwere ndị o nigasị emechaa unu ga-afụ mgbe a kpụrụ ya because ihe na-eme ebe ahụ a kpụziri ya jee na nke igwe obodo ha ọ dịka igwe wee nyezie iwu wee sị sị jee ebe unu sị na o niri mmadụ ebe a sị jezie bọpụta ya ka a ma ma eziokwu ka asị Emechaa unu ga-afụ ebe a na-abọ ini ka a marụ ma eziokwu ma o nwere onye o niri na ndụ ebe a because ọ ihe ndị obodo na-ekwu ndị obodo sị na o gbukatago o gbukata n'ezie wee pụtazie wee sị mba na ekwensu ga-akwakọrọ ihe e si be ha pụọ na ha anọjugo na ekwensu a ga-akwakọrọ ihe e si obodo ha pụọ jee chọzie ebe ọ ga-anọ mana nke m unu chụpụ ya ebee ka ọ ga-ejezi anyway kedu ihe unu chere n'ihe a na nekwa ka nwunye unu a na-afụ nwunye nee ka nwunye nọ na-aba ka na-abakwa mba na-aba mba nke nwunye dị ka nke nwunye ka njọ a sị na nwunye na-asupportụ ihe ọjọọ niile ọ na-eme ọ na-akwanyere die arụrụ niile die na-arụ na nwaanyị a na-akwanyere die nna kenụ ụdị ihe dị ihe nke a emechaa unu ga-anụ mkpọtụ ha na-eme na ka ha si wee jee be igwe mana egosihọzi anyị mgbe igwe gwara ha okwu maybe igwe achọhọnụ ka a fụta ihu ya ihe e meziri bụ e je gosi anyị ebe a na-egwu ini na-egwu ini and ha egosikwa ini ha na-egwu ka a ma ma ha egwupụtaziri mmadụ ka ọ na ha egwupụtaghị mmadụ maka a sị na o nwe onye o niri na ndụ na o nwe nwa agbọghọbịa o niri na ndụ na mbara be ya emecha unu ga-afụ ebe ha na-eji ha ji ha ji shovel na-egwupụta the ini mana egosizi anyị ihe ọbụla nna aghọtazi m ihe ịma oge ọbụla m sị kezi ihe na-eme na be anyị biko nke na mmadụ ga-apụta na-egbu mmadụ kwere ike na-eti aka n'obi na onwe onye ga-eme ya ihe a ọ pụtazi na ndị obodo onwezi onye onye nya onye nwoke ọ pụta na enweghị nwoke dimkpa n'obodo a arụ a ga na-eme n'obodo unu nwoke a pụta na-etiri unu aka n'obi na onwe ihe ga-eme na onwe onye ga-eme ya ihe ọbụla ya na nwunye ya kezi ihe chụlitere unu n'ụla anyway mmadụ megide ihe megide ihe megide ihe obodo decide asị o zugo ị ga-esiri obodo apụ because ofu onye adịghị akarị obodo ofu onye adị akarị n'agbanyeghị ụdị ike ị chere na i nwe ofu onye adị akarị obodo so obodo ewepụtagoro ya anya wee sị na ọ ga-apụ n'obodo ha taa taa na ọ bụghịdị nke echi ma ya na nwunye ma ụmụ ya ha niile kwara ngwongwo ha si obodo ha pụọ na ha achọzi ya na enough is enough ntama ihe ndị oyibo na enough is enough na ha achọzi ya n'obodo chaa chaa ya kwara ngwa ọrụ ya niile si obodo pụọ unu ga-afụ unu afụrụ ya na nke ọ na-aga unu afụrụ ya so biko unu nenecha ihe onyonyo a ka m mara ihe unu chee na comment section bikonu na ihe nke a na-emezi na be anyị ọ dị egwu ihe nke na-eme be anyị karị ngwa geenụ ntị o

amakwa ma ya fiti nwoke anya lekwe bịa ike bịa kee ka akwụkwọ ka ebuche ya ka ihe wụlọ onwe gị n'ụbọchị nke taa o so na ndị otu ya. and emechi ife a niile